Go raibh maith agat Gráinne. Tá mé féin agus Séanna chun labhairt ar an togra mór atá romhainn mar páirtí agus lig mé do Séanna deighleáil le an stuif inmheánach don chuid is mó. Ach eh, tá dhá togra againn, ceann inmheánach chun an páirtí a Ghaelú, ceann eile atá tosnaithe againn ná polasaí i leith an Ghaeilge a chur le chéile don páirtí. Tá, bhí roinnt agaibh ag an chéad chruinniú a bhí againn timpeall mí ó shin nuair a thug mé an obair do gach duine eile seachas mé féin leis an polasaí seo a dhéanamh. Um, ach is jab mór é, mar is ait é ó thaobh gach rud eile, tá sé amuigh orainne i measc an pobal, bhfuil muidne go mór i bhfábhar an Ghaeilge agus athréimiú na Gaeilge ach in ainneoin sin níl aon treoir, níl aon doiciméad againn chun a rá leis an páirtí tríd síos an tír cad go díreach atá uainn, conas is féidir linn an sprioc sin a bhaint amach lasmuigh den páirtí agus an píosa atá Séanna chun déileáil leis, conas mar is féidir linn an sprioc sin a bhaint amach laistigh den páirtí agus. Tharla sé thar an trí agus b'fhéidir an ceithre bliain deireanach go bhfuil mise, nach raibh a leithéid de dhoiciméad ann, nach raibh mise in ann casadh ar dhoiciméad a bhí chun treoir a thabhairt domsa nuair a bhí mise ag déileáil le reachtaíocht nó nuair a bhí ceist stádas na Gaeilge san Eoraip á phlé againn. Níl a fhios againn, níl a fhios againn cad go díreach. Bhí orainn suí síos a rá, bhuel, Tá sé i gcónaí ceart cearta teanga a lorg, ach cé chomh fada is atá muidne chun an cearta sin a lorg? Cad go díreach atá uainn? Agus cad go díreach atá uainn maidir le bille teanga ins na Sé Chontae? Nó an chéad reachtaíocht a bhí mise ag déileáil leis, beagnach, nuair a toghadh mé, ná an bille teanga ins na 26 Chontae. Agus ag féachaint air sin, Bhí sé simplí gur féidir liomsa seasamh suas a rá, níl sé seo maith go leor, níl an státchóras ag dul fada go leor agus seo stair an státchórais. But ní raibh mise in ann a rá, ní raibh an tacaíocht ann laistigh den páirtí chun go mbeadh mise in ann a mhalairt de Bille a chur chun cinn ag rá seo go díreach a bhí uainn. Now d'éirigh liom a lán leasuithe a chur chun cinn, d'éirigh liom argóintí a dhéanamh. but is is is ó mo chroí féin a tháinig a lán de na hargóintí sin, óm chúlra atá agam, ó mo mo stair féin, an an sórt stair a bhí agamsa, an clann ar fad, m'athair, toisc gur tógadh le Gaeilge muid, toisc go raibh muid gafa le gníomhaíocht ar son na Gaeilge agus ar son cearta Gaeilge thar na blianta. Ach ní leor sin a thuilleadh. Caithfidh muidne fís éigin a bheith againn agus é sin a mhíniú do phobal mór na Gaeilge. Tá gluaiseacht na Gaeilge ann, tá a lán eagrais amuigh ansin atá bainteach agus ag obair ar son na Gaeilge, ach níl siad ar fad ag obair le chéile agus níl siad ar fad ag obair ar plean Shinn Féin nó plean aon duine. Tá siad báúil agus d'fhéadfadh muidne dul chuig na grúpaí sin amach anseo agus rá, 'Seo an plean atá againne, an bhfuil sibh sásta tacú leis, an bhfuil sibh sásta gníomhú linne mar chuid den feachtas sin? So i mbliana dúirt muid sa deireadh thiar, tá muid chun. polasaí a chur le chéile. Tá muid chun teacht ar, ar a laghad, treoir éigin nuair atá díospóireachta á dhéanamh againn, nuair atá manifestos á chur chun cinn againn, go bhfuil rudaí áirithe, gur bunchloch iad dúinne i ngach uile toghchán, go bhfuil muid in ann, iad a úsáid mar shlat tomhais an bhfuil dul chun cinn á dhéanamh againn. An doiciméad atá againn faoi láthair mar pholasaí ag Sinn Féin, is dhá leathanach atá ann, bhuel, A4 front and back, agus b'fhéidir gur cuimhin le Máirtín agus daoine eile sa seomra seo nuair a chuir muid le chéile é, mar cheann de na héilimh ins an doiciméad sin tá muid ag lorg teilifís na Gaeilge. Sin cé chomh sean is atá sé. Bhí muid á lorg sin roimhe sin chomh maith. So an stuif nua atá á lorg againn ná díriú isteach ar pholasaí ó thaobh an Ghaeilge sa státchóras, i measc na cúirteanna, na húdaráis áitiúla. An Ghaeilge sa chóras oideachais, réamhscolaíocht, bunscolaíocht, meánscoil, ollscolaíocht nó tríú leibhéal, agus oideachas d'aosaigh, siúd a bhíonn ag dul sa tóir ar oideachas de shíor, mar ba chóir do gach duine. An spórt agus an ról atá ag an Ghaeilge ansin, nó na healaíona. na meáin agus an ceann atá muid chun plé éigin a bheith againn inniu agus tús a chur leis an plé ó thaobh na Gaeltachta de chomh maith.